Ok, táimid fós ag féachaint ar mír 9.1 agus díreach chun cúpla sampla topic a dhéanamh. So, féachaimid ar dtús ar leathanach 244. Agus ar Cheist a haon, is ceist cuíosach éasca atá anseo díreach le tosnú amach. So, is dronuilleog atá againn, uilleann 90 céim, agus deirtear leat gur 8 ceintiméadar fad an taobh seo agus 6 ceintiméadar fad an taobh sin. Agus iarrtar ort achar an dronuilleog a oibriú amach. So, cad é, conas a fhaigheann tú achar dronuilleog? An cuimhin leat? Yeah, it's fad fá leithead, nó má thugaimid a agus b orthu, dá bhrí sin sin 8 fá 6, agus achar an dronuilleog sin sa chás sin ná 48 ceintiméadar cearnach. Agus uaireanta bíonn sé tábhachtach na, um, na aonaid a thabhairt le na ceisteanna seo, so just chun é sin a thaispeáint go soiléir, ceintiméadar cearnaithe. anseo. Páirt 2 den cheist, agus lorgaíonn sé imlíne an dronuilleog. An cuimhin leat conas imlíne dronuilleog a fháil? Yeah. Is féidir an 8 a shuimiú le 6, so tugann sé sin leathslí timpeall an dronuilleog muid, agus ansan 8 agus 6 don leath eile den dronuilleog, dá bhrí sin sin 14 móide 14 so 28 agus an uair seo it's just centimetre an aonad atá ann, níl aon rud casta agus ins an páirt a trí den ceann deireanach um, iarrtar ort fad an trasnán sa dronuilleog cad é trasnán? Well, trasnán ná ó chúinne amháin trasna an dronuilleog go hingearach go dtí an cúinne eile. Anois, cad atá tarraingte againn anseo? Sea, is triantán atá ann. Agus mar tharlaíonn sé is triantán dronuilleach atá i gceist. Sin 6 cm sin an taobh sin. Cad é fad an taobh seo? Yep, sin 8 cm. So conas a dhéanaimid fad an taobh seo agus tugaimid an litir X air. Úsáidimid teoirim Pythagoras agus táimid sa chás seo tá seo an uilleann 90 céim anseo agus táimid ag lorg fad an taobh urchomhaireach leis an uilleann 90 céim so fad an taobhagán agus más cuimhin leat teoirim Pythagoras dúirt sé suim an dá thaobh eile cearnaithe, tá sé cothrom le suim an taobhagáin cearnaithe. So, x cearnaithe, tá sé cothrom le 6 cearnaithe, sin 36, móide 8 cearnaithe, sin 64. Tá x cearnaithe cothrom le 100. Dá bhrí sin, tá x cothrom le fréamh a 100, sin 10 cm. Féachfaimid anois go tapaidh ar sampla eile agus féachfaimid b'fhéidir ar ceist a mm, féachfaimid ar ceist a cúig. So seo leathanach a 245 Ceist 5. Ní dhéanfaidh mé iad ar fad, just déanfaidh mé b'fhéidir ceann amháin, déanfaidh mé ceann B. Now, iarrtar ort sa ceist seo agus tá typo beag sa leabhar Gaeilge, deireann sé úsáid na freagraí i páirt 2, brón orm, Páirt 1, scríobh síos achar gach triantáin, agus páirt 2, úsáid an freagra sin chun luach A i gach triantán a ríomh, ach níl aon A scríte sna triantáin. Tarraingeoidh mé an ceann atá i B. Is triantán mar seo atá ann. So tá taobh amháin leis an airde ingearach H agus is H atáimid ag lorg ag deireadh na ceiste. Tá tugann sé fad an taobh seo agus an airde ingearach anseo ná ceathair déag agus ní deireann sé aon rud linn faoin tríú taobh. So conas oibríonn tú amach achar triantán? Achar triantán sin leath an bonn fá an airde ingearach. Now, an airde ingearach leis an bonn sin. So mar shampla, má thógaimid 16 mar an bonn, Nílimid in ann an achar a oibriú amach mar níl an airde ingearach leis an bhonn sin ar eolas againn. Is féidir linn an taobh seo, an taobh ina bhfuil 12 mar fad air a úsáid mar bonn, agus an airde ingearach leis an bonn sin, brón orm, d'fhág mé amach an dá rud seo, ná 14. So cad é

Dá bhrí sin, cad é H? Cad é fad H sa triantán seo? Bhuel, tá a fhios againn go bhfuil an achar cothrom le 84 cm cearnaithe agus tá a fhios againn go bhfuil achar triantán cothrom le leath an bonn fá an airde ingearach. So, dá bhrí sin, má táimid chun an bonn 16 a úsáid sa chás seo, an airde agus táimid ag lorg H ná é sin, agus le beagáinín trasmhéadú agus mar sin de, fágfaimid H ansin, méadóimid an dó ón leath

10.5 So, má tá aon cheist agat faoi mír 9.1 nuair a thagann tú isteach go dtí an rang déan cinnte go gcuireann tú ceist. Slán go fóill!